ndị na-esoyela anyị ekene m unu asị m nke onye chiri ya zelu a ka m bụ onye nke gị maazị onyekachukwu ewu ihe m ji maka ya bịa ine anya n'ihe onyonyo anyị taa ị fụ nwanne anyị nwoke picture ya dị ebe a a na-akpọ okwuluọra oyi ị fụrụ enwere isi na abụrụ oyi ị fụrụ ọ bụrọ na ọ ka ego ya ara ọ bụrọ na ọ na chi ya kacha mma ọ bụrọ na ọ ya kacha bụrụ ezigbo mmadụ ọ bụrọkwa nnọọ na o si na family ndị nwere ego wee pụta bụ ihe mere o ji eme ka o si eme mana akara aka onye na-edu ya onye ọbụla gbaa mbọ mara ihe o ji maka ya bịa ụwa na i nwere ego ma ọ na i nweghị ego abụghị ya bụ excuse na ị ma nyewuru mmadụ aka ọ bụrọ ya bụ reason na ị ma biwe ezigbo ndụ Ọ bụrụ na anyị ghọta ihe anyị ji maka ya wee bịa ụwa, anyị ga-eme mekarịa even nwanne anyị nwoke anụwa bụ Okwuluọra because ọ bụrọ sọsọ ụdị nke ọ na-eme bụ the only way mmadụ ga-esi wee reach out ma ọ rụọ ọrụ chukwu ụzọ aka ga-esi wee rụọ ọrụ dị iche iche ọ karị kama na ị ga-etukwu ụkwụ ana gbakọ onwe gị ọnụ jụọ chi gị ihe i ji maka ya wee bịa ụwa then the most of it all bụ ịdị positive in life Nwee ezigbo obi n'ebe mmadụ ibe gị nọ. Nekene ka Okwuluọra si na-eme na-azọpụta ndị mmadụ. Ọ bụghịkwa na ọ na ego ya karịa, ọ na-etinyekwa nke ya. Mana due to ndị mmadụ fụrụ ụdị obi o ji wee na-eme ya, how sincere ọ dị, a na-agbatara ya ọsọ enyemaka. Ọ na otu ọ sị ka kwụọ ya n'ọkụ, ya kwụ ya n'ọkụ, ya ha chajiwe. Na ihe o mere Okey Jakota okey jakota sị na ya nọ ego bajakete na akaụntụ ya na-abata na akaụntụ ya ya sị ọ ndị mmụọ na-akwụ ya ego a keezi ihe na-eme until a kpọwa ya na phone na-asị ya na afụkwa alert kee ka o si mee ya okwuluọra pụta nnọọ tie sị biko na okey jakota bụ legend wee tinye egwu ọ kụrụ maka ndidi bụ ije ụwa kwụnye niile ọgụ na onye nwere ụdị talent a ekwesịghị ịnọ n'ọnọdụ a na o nwerọzikwa ka ọ ra okey jakota onye ọbụla gbakụtazi ya azụ wee sị na ya chọrọ ka a baa ya ọgaranya na ya chọrọ ka e mee gosi ya na ọ bụ onye igbo and na ndị igbo hụrụ ya n'anya e wee bido obere obere 50,000 10,000 1,000 2,000 100,000 500,000 nke bụ na okey jakota pụta sị na ya bụzi millionaire wee na-ekene ndị mmadụ a ga-ekwu maka ndị ahụ na-aya ọ napụtago ndị na-ejeche surgery ma ndị a na-ebupụ outside ma ndị were tumor ma ndị eh, n'ụdị ọbụla ọya dị iche iche ndị mmadụ na-ewepụ ụdị hope na a ga-agwọwu mana Okwuluora ga-afụ gị o metụ ya n'obi ọ pụta yọkwa ndị mmadụ ndị mmadụ amanyere aka wee deliver wee na-asị n'ime anyị na onwe anyị n'ime ezinụlọ anyị dị iche iche n'ime organizations niile dị iche iche n'ime ụlọ ụka anyị ebe anyị na-worship so many places n'ime ebe anyị na-eme business ka anyị na-elekene anya fụ ndị o were ka o si wee dịrị ha ọ bụrọ iwu bụ na ị ga-emewe ka Okwuluora ọ bụrọ iwu bụ na ị ga-ebutewe ego mana o were little little things little little helps ị ga-enyere mmadụ onye nwatakịrị ahụ nọ n'ogbe unu ị fụ na o nwere ihe ọ na-aya ọ na-eje ọ na-ete ụkwụ ọ na-eje ọ na-ete ụkwụ ị fụ ihe zaa ya n'ụkwụ koro eko kpọkene ya jụọ o nwere ike ọ bụrụ ihe ọ ga-abụ a kpọje ya ọsọ ebe a na-awa ọkpụkpụ ebe a na-awa ndị mmadụ ihe obere operation e mee ya o were owe ya nwoke ahụ ị fụ nọ na street n'ahịa ahụ kpọkene ya the little one ị ga-emewu jegoro nna jee treat owe gị nne jee treat owe gị o nwere ike ọ ma cost gị much o nwere ike ọ bụrọ otu ahụ i che na ọ ga-acost gị ka ọ ga-acost gị e nwekwara ike iwetawa onye ji ihe friends gị biko na achọrọ m ka e meere ya ihe a anyị si otu a mewe ụwa ga na-adị mma and a ga-anapụta ndị mmadụ maka ị ma nghọta ihe i meelu mmadụ na-abụrọ mgbe ị ga-anọ na that level i wee experience pains i wee experience pains ghọta ihe ọ bụ na mmadụ napụtara gị na pains ụfọdụ ka depression na-achọ igbu ụfọdụ ga-anọrọ na ọ na-adịzi ha ka ọ ha wụọ mana little thing ahụ i ji ọsọ nye ya ahụ nwere ike iyekwe ya ndụ ọ ma dịkwa ndụ dị ogologo ndụ ọzọ a wee na-asị ka anyị ka matakwanụ na ọ kwa ka onye si eme ka e kwesị akpa ya maka na ọ da adịgide ị nọ ọfụma taa i wekwere ike anọzị ọfụma echi e nwere ike tata ị nọghị ọfụma mana little thing na ị ga-emewuru mmadụ ị na-eme ya e nwekwa ike tomorrow Chukwu ebunie gị elu bugote gị ebe ọ dị ukwuu i wee nyere ndị mmadụ aka n'ụzọ pụrụ iche ka nyewe na onwe anyị aka hụ onwe anyị n'anya udo dịkwara onye ọbụla chọrọ udo